Oi puru no est lòmpiu custu? Ita at a tenne, nai? Ca fuat arrèsciu in sa centu trintunu? Buona
dia, professore. Sò torru in ritardu. Ma no est curpa mea, sa neghe no est sa mea, sa neghe est sempre de de Guddula, de cussu notaju, chi m'at postu a fagher unu fossu longu, no apo cumpresu mancu proite, ma dae domo sua a un'antu de galleria de arte, no est chi sun aperindu una galleria de arte, e m'at postu a trabalare cudda cosa, eo so de educatzione fisica cuantistica, ma no est chi so marradore de de sos ortos e de sas terras de sos ateros, no, e possi lu difendes puru, m'at dadu duas dies de ferias e nos apo coladu.
Tandus, ddu scit Fustei ca issu non si podet tocai, ddu scieus nosu, e non est ca mi ddu depet fai nai fintzas ananti de sa genti allena, eh. Va bene, e chie, sa genti allena chie sunt?
Custos sunt? Gei funt custus, moi, feus ca 'osatrus non seis prus allenus. E presentaus a totus e chini nontesta at a giogai cun nosu e chini teneus innoi?
Jonathan Della Marianna. De innui sesi?
Scallebranesu. Scallebranesu. E ita fais tui in sa vida?
Ma pagu pagu s'ingenieri, pagu pagu a sonendi lioneddas in giru e gei li bastat puru, no? Bastat, meda cosa.

Ma nois, prima 'e comintzare, tenimus sa figura prus manna nosta de su zogu, chi si est su responsàbile de sa zugada, Antoni, su notai. Ca como nois ite faghimus? Faghimus cussa chi est sa zugada prus manna, cussa chi est in sa sorte. E nois, cadaunu de nois tenimus sa zugada in sa sorte, no in su destinu, e nois como bos pedimus de fagher una cosa, bos agradan sos numeros, o no? Nois tenimus chimbe poddighes in una manu e nos seperamus si andamus che so a Alà dei Sardi o che so chi a sa festa de Alà e faghimus custu est su porcu, custu l'at mortu, nde seperamus cancunu, no? Seperaise unu numeru da unu a chimbe lu ponies iscritu in cue ponies fintzas su nùmene e notàio, su notàiu fintzas, si po piaghere Antoni nos iscries puru tue unu nùmeru dae unu a chimbe, ite nd'isco, tue? Nia nia mi pares unu pagu, ita de, ita tengo, ita tengo. Chi ses, semper impare cun sa roba de sa galleria de arte?

Antoni, dai, traballas tue puru. Mi fai totu, su notai, m'as a marrare, fagher fossos, chircare su coso. Conie ses innoghe, e nois tenimus fintzas modos s'àtera die

Sos de como. Ok. Cussu sun sos beccios. Mi faghes unu piaghere, mi la murigas. A tue ses su notaiu. Ti la tanco pur'eo. Ca si no bendo totu ego. O no? Cantu mi debes pagare ancora? Meda. Meda. Notaio, faghe su piaghere. Faghe su surna wireless. Ammostra chi non bi sun filos.

Tando, Jonathan, cumintzamos cun su giogu chi est de sos tres tasinatas, cun sos tres tasinatas depis intzettare tres allegas, chi sian a tema o sighende sa vocale o sa consonante o a tema liberu, cussu ti lu namus nois, tenes unu minutu de tempus e cada borta chi faghes una tripleta ti pigas unu puntu. Tando, podimus cumintzare cun su giogu e partimus con. Tando mi nas tres biddas chi comintzana cun sa G. G.
Gadoni. Guamaggiore, Guasila. Andat beni. Como mi nas tres cosas chi agattas in s'ospidale.
Unu lettinu.

Scidu?
Scidu Enrico, eh, ca si fiat unu pagu drommiu su oi, eh, po praxeri. Tocat a tenni cora a pia, po sos dos su fius, eh. E imbetzes a tue puru ti domandamus, anzi, ti lo domandamus fintzas a tue, carchi cosa in una littera, però ti domandamus imbetzes de una bidda tres numenes de femina chi comintzan cun sa L. Cun sa L. Laura.

Mammutones e cosa S'ombrellone e no s'ombrellone no Zipulas e e e is coriandulus.
Andat bene chi ses a tres tripletas e mi paret chi non tenis tempus po fagher s'atera. Est pius lestru Jonathan però eh. Jonathan mi paret però tres puntos non ses gai Attesu.
Aja. Dae dae Jonathan. Po scherzu prus concentraus inoghe poi b'est sa.
Su premiu? No sa zugada, no su premiu est chi prima est sa zugada poi ti dies s'atera cosa. Poita como imbetzes depimus colare a un'ateru logu. Sempiri su notaiu si lamentat, ma si non si lamentat issu, nos lamentamus nois. Chi est su zogu de su beru o frassu? Tando, su zogu de su beru o frassu est, ma a beru chi est frassu? Tenimus su beru o frassu, nois contamus su puntegiu non tantu a ue ch'arribbas, ma a s'ultimu momentu cumenti ti ses frimmau. Ite bolet narrer custu? Chi tue arribbas chi nd'as intzertau sete e a sa 'e sete ch'as isballiau, tenes pagu tempus, Depes torrare cumintzare a lestru, si ti frimas a tres, tres puntos ti pigas. Ok? Andat bene. Tando, comintzamos, tenies duos minutos de tempus, su tempus comintzat como. Daniele Conti no at giogau mai sa natzionale manna italiana.
Beru. Testa e Croce est unu film chi chistionat de pastoriu. Frassu.

Su Gorropu est una gruta, sa gruta prus longa de Europa. Risponde in presse.
Frassu. U Pàize est Carloforte. Beru. Su patronu de Nùgoro est Nostra Sennora de su Nie. Frassu.
Torramus a cumintzare, Daniele Conti. No at giogau mai sa natzionale italiana.
Beru. Testa e croce est unu film chi chistionat de pastoriu. Frassu.
S'ensaimada est unu durche de Maiorca. Beru. Su Gorropu est una gruta longa de Europa. Frassu.
U Pàize est Carloforte. Beru.
Su patronu de Nugoro est Nostra Sinnora de su Nie. Beru.
Sa cavalcata sarda si faghet su batòrdighi de austu.
Frassu.
Santu Idu est protetore de sos pòddighes? Est beru.
Daniele Conti no at giogau mai in natzionale manna italiana? Beru.
Ti firmo da. Testa e Croce, tenes pagu tempus, est unu film chi chistionat de pastoriu? Frassu.
S'ensaimada est unu durche de Maiorca? Beru.
Su Gorropu est sa gruta prus longa de Europa. Frassu.
U Pàize est Carloforte. Beru. Su patronu de Nùgoro est Nostra Senora de su Nie. Beru. Sa cavalcata sarda si faghet su batòrdighi de austu. Frassu.
Santu Idu est protetore de sos pòddighes. Basta. Ddu ischis?
Mezus in una parte de su postu. Non mi ricordo.
Ti ses firmau a sa cavalcata e quindi as pigau sete puntos. Su film est in capo a sa. Como lu narat, faghimus puru sa spiegazione, però poi como. Sete puntos e poi faghimus sa spiegazione Sorti 'ona cando ses iscitiu. Como chi b'est
Ma inoghe non semus in Ispagna. Si est Francia o Ispagna? Purchè?
Torru a traballai.
Io si no torru a traballai ci sa famosu su ditzu famosu Franza o Spagna purchè cuccagna no se magna e Jonathan
purchè Lauredda Jonathan toccat a tue tenes duos minutos de tempus beru o frassu si sballias torru a cumintzare si ti firmas inoghe est torru a cumintzare. Grassu po su tempus podimus cumintzare.

Frassu.
Su lagu de Baratz est unu lagu artificiale. Beru. Cordas e Cannas est unu grupu de escursionismu. Frassu. S'Orziada est unu pische. Frassu. S'Ossidiana est unu màndigu de Ossi. Frassu.
L'Isula est La Maddalena. Beru.
Golgo est in Ortzulè. Frassu. Su patronu de Tàtari est Santu Nicola de Bari. Beru.
Condaghes famados sunt de Trullas, Silchi e Pili. Frassu.
Su lagu de Baratz est unu lagu artificiale. Sa cultura de Otzeri est connota comente de Santu Micheli. Sa Sardigna ocannu tenet seighi bandiereddas blu. Sa Sardigna ocannu tenet seighi bandieras blu. Cordas e Cannas est unu grupu de escursionismu.
S'Ossidiana est unu màndigu. L'ìsula est La Maddalena.
Su Golgo est in Ortzulè.

Certu. E sa cavalcata de Tàtari si faghet sa penùrtima dumìniga de maju, ocannu sa borta est capitadu in cabidanni, Santu Idu, est est una bidda basta, protetore de poddighes non non nd'amparat e su Frumineddu est, no est in su sardu, est de s'Arburense e Iglesiente e e custu est arribbau su nuraghe 'udì e de Orroli 'udì arrabi 'udì Arrubiu E Cordas e Cannas l'amus nau, no est unu grupu de escursionismu, est unu grupu musicale, s'Orziada no est unu pische est una atìnia, S'Ossidiana est una una perda e l'ischimus, su Golgo no est in Ortzulè ma est in Baunei, sos Condaghes famados Silchi e Pili non b'est su depiladore e b'est solu Silchi e Pili non b'est e su Lagu de Baratz est naturale est in zona 'e Tàtari E ocannu sa Sardigna tenet bìndighi bandieras blu e non sighit. Però est andau bene. S'est zirandaus bene. S'est zirandaus bene. S'est zirandaus bene. Poita omus amus fatu totu pregunteddas, totu setzius, si no, che cosa. Ma como dobimus fagher un'atera cosa, chi est cussa de s'isfida de abilidade. E tando fagher s'isfida de abilidade Una borta chi partit su zogu bos ispiegamus ite depies fagher. Cumintzamus cun Manu Managa. Tando b'est sa prova de abilidade chi est Manu Managa. Sigomente eo so professore. de educatzione fìsica cuantìstica, oze bos ispiego a istorare s'inzinnu de educatzione fìsica, faghe una prova fìsica, poita Manu Managa est prova de abilidade de cale si siat zenia, ma oze bos tocat una prova, chi est cussa de su kimono d'oro.

Enrico?
Dai! Antò, tue ses notàriu, depes balutare, pro sa genti chi non s'imparat, chi est chi l'at fatu beni. Ma Laura Rita, a umentu de, cumenti fiat Jonathan, fiat goi là. Pariat unu mangoni. Goi, pariat unu mangoni, ch'aiat mandigau oto chilos de culurzones, si pariat.

Ah, ok. Sì, sì, sì. Noi lassamos tutto custo, amus sudorau, paritzi. Antoni est notaio, eo non posso narrer nudda, mancari su so professore de de educazione fisica quantistica. Poita como torramus imbetzes a cosas serias, cosas de conca, cosas chi nois amus gherrau una vida po la tennere faghende votatziones, faghende batallas in parlamentu, faghende totu, poita non nos bastabat a tènnere su chi semus reconnotos, non nos bastat nè indipendèntzia nè autonomia, sa insularida, nè nudda, ca nois cherimus una cosa e basta, Tzintzigada in Costitutzione. Bellu innoe. Su mundu nostru. Su mare mannu. Su Mediterraneu cun s'Ispania, sa Vandalia, sa Fenicia, su Cato-Peloponnesiacu, ma fintzas Transiberianu, Oriente, Via della Seta, su Igresiese, su Regnu de su ma fintzas, o ma anche, noi semus cussu, ma fintzas ateru, e sa Sardinna chi est fatta a Prughe o a Kimono d'oro, no est aguantende a un'anca pur'issa, e ite dovies fai bois? Dovies dare rispostas a cunfromma a cussu chi faies, est a nàrrere imbolare unu de custos in su mare Mediterraneu, cunfromma ue ruet e ue lassat su signu, bos faghimus una dimanda. Bandària.

Est sigura chi cussu est su notariu o est un'atera pessone cussu? Ca si no mi fessit si fuet dai cun bidus. M'at dau autorizatzione. Sighi sighi sighi ca est paciente su tempus. E a issu li dat puru sa s'autorizatzione a si dare la sitica. E ite dovies fai bois? Dovies imbolare custu. E, cunfromma ue ruet, bos faghimus una dimanda. Logicamenti, prima de cumintzare zonant cun sa ruga, como faghimus cumintzare a Enrico? Eri, benis a. Mi paret giustu. A sa rughitta in colore arantzu, ti frimas in cue, imbolas sa. Sa parte bianca est in cuddae. Ti concentras. Logicamenti, si becas sa Sardinna. Tenes sa possibilidade de pigare prus puntos o tres o chimbe cunfromma sa dimanda, si nono in sos ateros logos dae unu puntu o tres puntos, cussu tocat a tue a ddu fai. Imbola. Eh! Andau acanta a sa Sardinna, ma fintzas a s'Italia.
Oje est sa die calungue. Fintzas a s'Italia.
Gaurra.

Paolo Concamala e Francesca De Isi, Giulia Carta e Sigismondo Arquer, Amsicora e Iosto. Ti lu torro a nare, Divina Commedia. Tanto non ddu sciu. Michele Zanche e frade Gomita. Si no no bisogna, Paolo e Francesca, però unu est Concamala e s'atera De Isi, Giulia Carta e Sigismondo Arquer o Amsicora e Iosto.

A tue su destinu de intzertare. Si beccat sa Sardinna, e Cancun, cada tantu, e. Sa Corsica, ballit de totu. Pare ca teddu tra pagu pagu ti ndi intzupo bene bene, ca bidimus a bixi. Ti ndi ponzo biancu meda chi riessis a a lu a lu cassai. Laru, si mi fallias, ti afu una, ti afu una pregunta supra sos Chihuahua de s'Amazzonia, no bi sun però bi no apu mai bistida ateru, tia. Ateru eo so rendiu de de Sicilia.
Ah si. E e ddas in Puglia. Fiaus a Basilicata in prima

Ma seis propriu e.
Aja.
Atzugada est in Custitutzione e est semper andandesiche prus atesu. Eus acabau. Semus cumprendende chi de s'Italia non cumprendimus nudda, però de sa Fenicia l'ischimus totu, semus espertus in Fenicia. E duncas como ite dovimus fai? Dovimus isbetare s'esitu.

No, ti fatzu sciai.
E rai. No, no, lassa, lassa stai, no. Antu, notai. Ant fatu sa prova de abilidadi. Sai sa prova de su kimono d'oru. Su mangoni. Chi est istau prus bravu, Jonathan o Enrico? Ca ant fatu sa terza puntada del kimono d'oro, eh.

Lugu! Est istau bravu, eh? Eo pagu su sucu. Su notaio. Semus una cara castidda.
Chi de nois semus abarraus a deghe e nois semus arribbaus a doghi. Maestro Alessandro Amanzi. Po acabbare, innoi invece ite tenimus nois sempere a s'acabu? Sa tzugada de sa sorti. Lamentai su tzogu custu e custu su porcu iant seperau unu papereddu. Su notaiu, oe ddu so ponendi a traballai, ma m'as postu a faghi unu postu po andai a una galleria de arti po ammostrai batoro cuadros de unu disconnotu, poi invecias nd'iscadesciu, poita non t'ammentas mancu su numeru de su chi depes bendi de cuadros, depes andai a cussa galleria de de de s'arti, cunfundis a cussu postu. Mi la mostra s'urna e pigamus duos papereddus po bìdere cantu pigant issos? Ite tenet sa peddana? S'urna est sbuida. Faghe a bìdere i wireless chi non b'est nudda. Ah va bene. E como arribamus a sa veridade, notaio Antoni, faghe tirare duos billetes, unu billeteddu a issu e unu billeteddu a issa. Muriga, Rosa. Eh.

Ah va bene. Ok, piciocos. Leaus a bìere sa classifica. Undighi puntos po Enrico, batordighi puntos po Jonathan. Bolet narrer chi Jonathan est su chi at bintu sa puntada de sa tzugada, su chi si binchet su bonus po su Sponsor nostru nobu depet andare a papare cincuanta eros.
Fut acanta de Blue Bay in corso Vittorio Emanuele in Casteddu. E tenit una chena po duos de chinchanta euro. Una cena po duos, eia. Ovviamenti, invece ses ricco. Cun chini andas Jonathan?